alhamdulillah mohamed jakite an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barika da k'a ɲini ala fɛ yarabi an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la haminako dogolen ni kɛnɛkanta ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya baara in dabɔ kun ye ala kama min yarabi ala k'a kɛ ala kama baara ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala kiraba in bonya n'a barika sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ne ɲininkali ko yiri jumɛn b'a bolo bi diɲɛ yiri ka ca a tɛ fɔ ka ban yɛrɛ an bɛ se ka yiri min d'i ma bi kɛrɛnkɛrɛnya na o ye tabakuma de ye yiri nafamaba de don jakite maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ka ko bɛɛ ka gɛlɛn u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la i y'a faamuya i bɛ jija i bɛ taa tabakuma la i ye fɛn bɛɛ kɛ ma ɲɛ sɔrɔ a la ntɛnɛn sɔgɔma walima alamisa sɔgɔmada fɛ n'i taara tabakuma la i bɛ muru kirisi i b'a fɔ tu bisimila diden kuru jɛra ka jigin kɔlɔnkolon kɔnɔ totaw tora yen bɔtaw bɔra bɔtaw bɔtɔ i b'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ ne karisa ni olu bɔra ɲɔgɔn fɛ ne ko ala n'o ka kira i bɛ muru kɛ ka tabakuma tigɛ daɲɛ kelen kelen i y'a faamu i bɛ muru kɛ k'a tigɛ daɲɛ kelen kelen n'i ye muru kɛ k'a da la k'a tigɛ ni daɲɛ kelen kelen dafa i bɛ se ka kuru saba tigɛ i bɛ se ka wolonwula tigɛ i bɛ na n'a ye k'a kɛ daga la k'a tobi k'a ko tile wolonwula tile wolonwula tɛ dafa f'i ka garisɛgɛ telimaw sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na wa n'i y'a ko fana ka ca ala fɛ laɲini caman bɛ yen a bɛ minnu sira dayɛlɛ i ye i y'a faamuya n'i y'a ko a ko cogo la a bɛ sira dayɛlɛ i ye a bɛ garisɛgɛ dayɛlɛ i ye wa baarako sira fɛ a b'o fana dayɛlɛ hadamaden ye wa maa minnu bɛ ko siri fanga ka bon u la fana i bɛ gabakurun kelen kelen de ta i bɛ tabakuma kiri i b'a fɔ tu bisimilayi siɲɛ saba tu bisimila tu bisimila tu bisimilayi siɲɛ saba i bɛna mun de fɔ i b'a fɔ tabakuma misaliya la an bɛ don jumɛn na a bɛ sibiri ta

na ni fara in ye k'a susu k'a mugu bɔ i ka to k'a k'i koliji la k'a ko siri o siri b'i la jakite a bɛɛ b'i bila i y'a faamuya n'i ye nin kɛ jakite a banna siri o siri b'i la a bɛɛ b'i bila wa n'i donna ko o ko la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la wa garizigɛ fana bɛ dayɛlɛ komi i b'a ɲɛɲini cogo min yɛrɛ la jakite ne bɛ nin kɛ n'ala sɔnna maa dɔw bɛ i bɛ t'a sɔrɔ kuru sigilen b'u kan kɔnɔ tuma bɛɛ sanga ni waati bɛ taa dɔ bɛ mun kɛ n'i y'o ye i la dɔrɔn jija i ka tabakuma fara ɲini tabakuma sun min bɛ yen n'a b'a yɛrɛ yiri la c'est-à-dire i y'a faamu i bɛ tabakuma fara ni bolo ɲini k'a susu k'a mugu bɔ k'a kɛ situlu la jakite sufɛ i datɔ i ka fitinin k'i da i k'a kunun i ka fitinin mu i kan na hali n'a sɔrɔ angine b'i la san tan san mugan a b'a ban yɔrɔnin kelen i y'a faamuya a b'a ban yɔrɔnin kelen o kelen sinusite i n'a fɔ mura n'a ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ minnu na i bɛ jija i bɛ dɔɔnin kɛ situlu la i b'a don i nun fila ra jakite ni ala sɔnna n'i tugura o fana na a b'a ban pewu o kɔfɛ o tabakunba kelen den minnu bɛ yen n'u bɛ ja eh, muso dɔ den a bɛ sin ka bali ka ja a yɛrɛ ma jakite n'i y'o ye dɔrɔn e ka jija dɔrɔn i ka tabakunba bulu kuru saba tigɛ k'a di a ma k'a tobi dɔrɔn ka den ko a la koko wolonwula walima koko saba ni cɛ don ni muso don koko naani o koko wolonwula tɛ dafa fiyewu fo den ka yɛrɛ sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ ja tuma bɛɛ a bɛ ɲina a kɔ pewu tabakunba den min fana bɛ bɔ den na n'i y'a ci kolo min b'a kɔnɔ ni kolo susu k'a mugu bɔ ale ni mangoro den kolo k'a fana susu k'a mugu bɔ ɲɔgɔn kɔgɔ fin fura fila tɛ yen i y'a faamuya tabakunba den furudimi fura fila tɛ yen quoi i bɛ tabakunba den de susu ani mangoro den kisɛ ka kɔɔfin dɔɔni k'a la ɲɔgɔn furudimi fura fila tɛ yen ni dugu jɛra furudimi juguman b'i la cogo e ka dɔɔni bila i da k'a mugan ni ka ji dɔɔni min a kan a banna a b'o ban pewu jakite a ka teli o fɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana tabakunba bulu saba ani ntɔnkɛ bulu kuru saba Eh, walima i bɛ guja bulukuru kelen fara a kan bana nasiraw fɛ bana sidɔnbaliw la nin fana ka jugu bana ma kosɛbɛ furudimi b'o la kɔnɔnajoli b'o la infection ninnu a bɛ ka jugu nin bɛɛ lajɛlen ma i y'a faamuya tabakunba bɔ ani an falakaw minnu bɛ i n'a fɔ kulusijala lagosi b'olu la i bɛ jija i bɛ tabakunba lili ɲini hali n'a kɛra kuru fila saba ye n'i y'a bɔ yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko gangoro cɛni i b'ale lili fana bɔ ani buruncɛ lili sinjan lili tomi lili i bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a y'i diya i b'a kɛ daga la k'a sɛbɛkɔrɔ tobi a ji i b'a sɛɛnɛ k'a kɛ bidɔn na ka fɛn k'a la n'o ye kɔgɔfin ye ani li dɔɔni ani ɲamakubara dɔɔni don o don wɛri ti ɲɛ kelen sɔgɔma ni sufɛ n'i tugura nin na a b'o fana ban pewu jakite wa maa minnu bɛ farikolo sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o i n'a fɔ an ta n'a ɲɔgɔn tuma dɔ la sufɛ depuis sɔgɔma fo sufɛ a ka jugu o fana ma ni tabakunba bulu kuru saba ni tomi bulu kuru naani sɔrɔ k'a tobi sisan k'a mɔ n'a mɔna sa k'a ko k'a min sa sɛgɛn o sɛgɛn bɛ farikolo la a bɛɛ bɛ taa ka bɔ yen walima tabakunba bulu kuru saba ani kolokolo bilenni fana kuru saba ani tomi bulu kelen jakite nin fana bɛ farikolo sɛgɛn walima farikolo fan bɛɛ bɛ n dimi ni nin tobi k'a ko k'a min a bɛ farikolo fan bɛɛ dimi bɛɛ bɔ yen donc tabakunba a bɛ nin fana kɛ wa laturuden fana bɛ yen i bɛ se ka ni mun lataama ɲɔgɔn fɛ eh, laturuden bɛ yen an b'a fɔ a ma ko sirakanden maa minnu bɛ yen n'u bɛ tagama nɔfɛ voyage n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ laturuden nasi bɔ waa wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ale bɛ ci kelen kelen fila fila donc n'i y'ale ci dɔrɔn i bɛ sɔrɔ ka tabakunba ɲini bulu kuru saba ɲɔgɔn na a n'a fara i bɛ bulu kɛ kuru saba ka fara kɛ kuru fila walima kuru saba ye e ka nin bɛɛ ko k'a kɛ daga la sɔn ka ji k'a la k'a tobi ka nasi in k'a la n'i y'a tobi jija i k'a ko siraden kan siɲɛ kelen a tɔ i k'a ko yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ walima yɔrɔ sanuma dɔ la i tɛ tile wolonwula tuguni na ɲɔgɔn na k'a ban n'ala sɔn hali n'a sɔrɔ i ka ko balalen don n'i ye nin ko k'a ban tile wolonwula bila i kunna ala bɛ ko daw yɛlɛ i ye sababu sababu kɔni bɛ se k'i ka taamako in sira latigɛ walima ka da yɛlɛ i ye o sababu fana bɛ na jakite donc nafa caman bɛ tabakunba la a bulu a bɛ baara caman kɛ baara minnu bɛ hali farikolo maa minnu mugu bɛ mɔgɔ minnu farikolo la tuma bɛɛ n'i y'a bulu tigɛ i b'a susu k'a cɔngɔ kosɛbɛ walima k'a susu n'i y'a susu i b'a cɔngɔ filen kura la filen kura la maa minnu bɛ mugu tuma bɛɛ n'u kolow ka fɛ walima farikolo bɛ cogo dɔ la e k'a d'u ma u ka to ka ko a laban ye u k'a ji dɔɔni min n'ala sɔnna o fana b'o ban pewu ka bɔ a la tabakunba baara caman b'a la musala la mɔgɔ minnu ɲɛjugu lakari sira fɛ a bɛ fɛn caman kɛ i bɛ se ka taama ka t'i jɔ tabakunba dugumasigi la sa min bɔ falen tɔlen ko tantanni don i bɛ muru kirisi i b'a fɔ tu bisimilayi i b'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ ne karisa fara ka ɲɔni fara ka ɲɔni ne karisa fara ka ɲɔni ni kɔnɔ min ne sɔgɔ daburu bɛ ka kari ni kɔnɔ min ne sɔgɔ sɔn ka pɛrɛn ne ko ala ne ko a kira tu bisimilayi ne karisa fara ka ɲɔni i b'a fɔ fara ka ɲɔni fara ka ɲɔni ne karisa fara ka ɲɔni ni kɔnɔ min ne sɔgɔ o daburu ka pɛrɛn ni kɔnɔ min ne sɔgɔ o da ka kari ni sɛ min ne sɔgɔ daburu ka pɛrɛn ni sɔn sɛ min ne sɔgɔ o da o sɔn ka pɛrɛn ne ko ala ne ko a kira i bɛ nin kirisi kalan a la siɲɛ wolonwula duguma maintenant sa a bɛ kɛ bolo fila la a bɛ bolo fila de kirisi i bɛ sɔrɔ ka bolo fila kɛ ka yiri nin bɔrɔntɔ k'a fili kɔfɛ i b'a bulu bɔrɔntɔ i b'a fili kɔfɛ n'i tilala siɲɛ saba ɲɔgɔnna i b'i ɲɛmuru i ɲɛsin yiri ma sa i ye min bɔrɔntɔ k'a fili sa i ɲɛsinni kɔfɛ mais n'i y'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o jana e tɛ e ka ninnu ta ka na n'a ye so i ka n'a kɛ daga la ka ji k'a la i tɛ tile wolonwula dafa ka siri foyi to a la wa dabari jugu sira fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ ŋana juguya ta k'i sɛgɛrɛ n'i y'a kɛ ka ban a banna pewu wa a bulu fana mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko i b'a dɔn juguya ka bon i nɔfɛ yɛrɛ yɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn ka juguya kunbɛn mɔgɔ ka juguya kana se la i bɛ taama ka taa tabakunba la i si hakɛ bulu hakɛ b'o tigɛ masala ni san bi saba i bɛ den bi saba tigɛ ni san bi naani i bɛ den bi naani tigɛ masala la n'i nana so sisan i bɛna mun de kɛ i bɛna lɛtiriden min bɛ yen an b'a fɔ a ma ko nungɔrɔ ale bɛ ci fila fila kelen kelen i b'ale ci kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ walima waa wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ i bɛ jija sa o nasi in dɛ yiribuluden damadama min tigɛra bolo n'o ye si hakɛ den bi saba don bi naani don sa bi wɔɔrɔ don o b'i yɛrɛ bolo donc i bɛ se k'o bulu ninnu bila nasi in na ka waati kɛ walima i bɛ bulu ninnu cɔngɔ N'i y'a cɔngɔ i bɛ koliji bɔ k'a sigi ka nasi in dɔɔni k'a la ka bulu in k'a la i tɛ jija i ka sugunɛ kɛ i koliji la ko furaji in na siɲɛ kelen pe n'i y'a ko n'ala sɔnna saya b'a sɔrɔ mɔgɔ ka dabali ma se la a bɛ kɛ ɲɛjugu lakari ye a bɛ kisi dabajugu tɔɔrɔ ma wa subaga tɛ se la mɔgɔ jugu tɛ se la foyi tɛ se la donc ni ala sɔnna an bɛ nin fayida damadama di kanubaw ma k'a jira mɔgɔw la nafa caman bɛ jiri la nafa min bɛ yen ni dan t'a la an b'o de fɔ tuma bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye an bɛ nin fayida ninnu di ala kama kira kama ani mɔgɔw ka se k'a kɛ k'u yɛrɛ nafa bi mɔgɔ caman sɛgɛnlen don karamɔgɔw bolo dɔw ko an ye karamɔgɔ bɛɛ yɛlɛ an ma nafa sɔrɔ dɔw ko an y'a bɛɛ kɛ mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ kɛ i bɛ dɔ de kɛ mɛ i tɛ se k'a bɛɛ kɛ wa ala yɛrɛ t'a bɛɛ di maa kelen fana ma donc kuma lasurunya ninnu fɛn o fɛn fɔra o k'a kɛ ni mɔgɔ min ko n y'a bɛɛ kɛ m'a ye n'i ye nin kɛ i tɛ nin bɛɛ kɛ fiyewu f'i ka jɔyɔrɔ ye o kɔni tɛ se ka kɛ fiyewu wa ni kelen o kelen a kelen tɛ i bɛ se ka mun kɛ k'a ban k'i ma jɔyɔrɔ o tɛ yen donc mɔgɔw ka hakili to fɛn ninnu na kosɛbɛ jakite an bɛ e yɛrɛ fo i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la a ɲini ala fɛ ya rabbi i bɛ hami ni fɛn min ani an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ siran fɛn min ɲɛ ala ka don an ka tɔɔrɔw bɛɛ cɛ garisɛgɛ ɲuman sijan ni kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'an bɛɛ ma ani an bɛ sunkalo la kɛrɛnkɛrɛnya na sunkalo nafa ka bon kosɛbɛ nafa caman b'a la kɛrɛnkɛrɛn alabato sira fɛ ani an ka ala yafa deli waati bɛɛ lajɛlen na ani an ka an tubi ka segin ala ma jakite an bɛ waati ɲuman na sisan ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ si ni kɛnɛ k'a d'an bɛɛ ma ala k'a kɛ jurumu kafari ye ala ka limaniya d'an bɛɛ lajɛlen ma haminan min b'an fɛ fana ala k'a bɛɛ nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnya na aw balimakɛ an'aw ka garibukɛ n'aw ka kalanden n'o amadu daw ye ka bɔ sebenikɔrɔ kabalabugu n'i sera kabalabugu foyer pilaki la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka ko karamɔgɔ daw ka yɔrɔ a ka ca ala taala fɛ o b'a yira i la ni ala ka jɛn ye inshallah ala k'an bɛn sababu ma ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam